Lekwa na efulefu anụnwa trending video ya na-agagharị n'ihu akwụkwọ ebe o jidere otu nwata nwaanyị wee na-akụ ya ka ọ kụgbuo wee na-asị ya bụ nke nwaanyị na ọ ma na o nwere ike igbu ya ebe a na ọ ma na o nwere ike igbu ya ebe a wee sị onye na-ese ife onyonyo na ya amakwa na ya ha ese ya ife onyonyo ọ bụrụ na ị chetara ya bụ trending video bịa ka m gbaa gị ọkpa n'eze na aga m efu unu na-afụ kịta anụnwa eyighị akwa n'elu bụ nyanwa bụ onye jidere nya bụ nke nwaanyị wee were ọkpa ya wee gbaa nya bụ nke nwaanyị ogige wee were ọkpọ wee na-asụ nke nwaanyị n'ihu na-asụ nke nwaanyị n'ihu na-asị nya bụ nke nwaanyị na ọ ma na o nwere ike igbu ya ebe a efulefu anụnwa unu na-afụ kịta andị nya bụ nke nwaanyị enyela afịa wee dịka ozi ọma a na-akọwa na ife anụnwa merụ n'Aba o wee bụrụ na ife anụnwa mere n'Eprel na ọ bụrọ dị kịta ka o mere na mgbe ndị ji ya bụ ife onyonyo ji wee tinye ya n'ihu akwụkwọ ka eji wee fụ ya na ọ bụrọ dịrị kịta ka o mere aga m etinyelu unu foto ya bụ nke nwaanyị ma na-akụgo ya ee hei ihu ya adịghọ mma unu amakwana nke nwoke akụchara ya ọ dapụ na ana n'ọkwọ ndị nọ ebe a bụzi ife bịa wee kunyite nya bụ nke nwaanyị nya ịgba ife bụ na mmadụ kunyitere ka ị ghara ịnwụ were ọkpa ya debezie n'azụ nke kwụrụ ọtọ mbụ onye nke ahụ nke nwaanyị nọrọ ana welu da ya dabere onye ahụ n'azụ na-ekuzi na-eku amaghị m ma moto ka a na-eche ka onye ọkada ka e wee buru ya jebe n'ụlọ ọgwụ o wee bụrụ na ife na-ese bụ na aga m efu anụnwa na-akụ nke nwaanyị ọkpọ ka nya na nwoke ibe ya na-anụ ọgụ n'ọkwọ mmadụ ka o binyelu n'ụlọ ebe ahụ o wee bụrụ na onye o binyelu n'ụlọ bụ onye chọrọ ịnụ ya bụ nke nwaanyị o jidere wee na-etigbu hei oyi ya bụ nke nwaanyị nọkwa ebe a ma na-asị na ahụ adịghị nya bụ nke nwoke na ike adịghị ya na ume ọ ya-eji wee gba ọgụ adịghị ya na o nwere ike o binyite nke nwoke akụrụ ya debe maka enwechara ife eji eme exercise ebe ahụ ọ dịka okoke a ji eri wee na-eme akpụ obi ya wee ị fụ akpụ obi ya ama m na ụfọdụ n'ime unu afụgo ife onyonyo ka ndị uwe ojii si wee jide ya akpụ obi ya abụrụkwa obere ife hei akpụ obi kakwa nkụ amaghọ na egwu na-atụ onye chọrọ ịnụ nke nwaanyị onye nke akụgbuo ya onye i tinyelụ n'ụlọ jidere oyi nwaanyị na-akụ ka ọ kụgbuo ị sị na ahụ adịghị ọ nọrọ ebe ahụ hei m bụrụkwa nke nwaanyị ya mụ na agha ya wa anụzi ọ bụrụ na nke nwoke a kụgburu ị sị na ahụ adịghị gị kama ị ya akpọzie ndị mmadụ ka a bịa nye aka unu nọrọ ebe ahụ na ife na-ese okwu bụ na efulefu anụnwa tiri nke nwaanyị ife na o siri nri na kitchen ka a sị na o rifọrọ nri debe nke nwaanyị wee bịa wee na-emezi clean up wee fụzie nya bụ nri wee buru ya wee tụfuo na ọkwa nri na-ese okwu o efulefu a wee jidezie nya bụ nke nwaanyị wee na-eti ya ka o tigbuo onye nke ahụ unu fụrụ tinyelu foonu na ntị bụ ya nwa na-evidio ife ahụ ọ jụrụ ya bịa amakwa na ihe ese m ife onyonyo ọ sị ya mba ndị uwe ojii sokwu wee kpụrụ ya nwa na ife eji wee kpụrụ ya bụ nọ n'ebe ahụ ya bụ ife na-eme na fa egboghị ọgụ na fa achọrọ ka ya bụ nke nwoke a tigbuo nke nwaanyị mmadụ naabọ a bụ ife a kpụ wee jebe n'ogige ndị uwe ojii trust nụ ndị uwe ojii Naijiria unu fụ ka e si wee kpụrụ nke nwoke ya mkata amụ abịagodu nnọọ ya ịmanụ gbaa ya sikinu o were ihu kpudo n'ala e wee kụnyezie ya ịga n'azụ aka wee ee ndị uwe ojii si n'azụ dọkpụrụ ya dọkpụnye ya enu ifu ka eti ife a chọdụ ịgba ya ọkpa n'ihu ebe a nọọ maka ife onyonyo a na-ese wee kpụrụ ya sị isi adịkwa ya mma na ọ chọrọ igbu mmadụ unu amakwa na mgbe a m nene ife onyonyo a na-echekwanụrị na nke nwoke a na ọ nyanwa na-anụ nke nwaanyị ma ọ bụ na nke nwaanyị bụ ọyị ya nwaanyị ike na o nwere ife ọ fụ na phone nke nwaanyị ma na ọ fụrụ nwoke ọzọ ka ọ na-akpọ nke nwaanyị nye eche nri na fa naabọ na o nwe ife jikọtaalụ fa na o nwere ife ọ fụrụ nke nwaanyị merie o ji eti ya ụdị ife a amadịrị na o nwedị ife jikọtara ya na nke nwaanyị na ọ na nke nwaanyị na-eme mkpocha na nzacha na kitchen ọyị ya nwoke buru nri onye a rifọ tụfuo ka ọ na onye a siri nri nke nwaanyị buru tụfuo unu makwa na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ike ọ bụ na ọnọ- ọnọdụ onye a adịrọzi ya bụ nke nwaanyị mma n'ahụ ike na ọ likehụ nke nwoke a ka agwa ya dị and nke a nwere ike ọ like ihe okwu ya bụ nke nwaanyị o ji wee na-achọ ife ọ ya-eme ka o wee suo ya esu esu mana onye nke a sufeziri esufe ụfọdụ nwoke a ekwesịrị ee hei ekwesịrị ịkpụtara ya dimkpa ise ka fa pịa ya mkpụrụ amụ pịa ya aka n'amụ pịsịsịa ya ife dị ya n'amụ afọ ọ jọrọ onye a njọ ọ chọrọ igbu ya bụ nwata nwaanyị iwe ọkụ hei maka nri ọyị nke nwaanyị nwoke nọkwa ya a na-akụ ọyị nwaanyị dandusa dandu ka separate la mande abido cheka mba onye i tinyere n'ụlọ ahụ akwụghị ụgwọ ụlọ ị nọrọ ebe ahụ na-ene ka e gbuo ọchụ na be gị hei nwekwa na ife mmadụ anyị afụkwananụ bikonu ị makwa na mbọsị ahụ m neneri ya wee na-asị na ọ bụghị izizi nwoke a na-eti nwaanyị ife e chee na ọyị ya nwoke ma ọ nwunye ya kedu ka nwoke ya-esi wee na-eti gị ụdị ife a ị nọrụ na ọ bụrụkwa etu a ka e si anụ di na nwunye na aka na ọkpa ya kpakpa m adịrọkwa na ya bụ ife na nke nwaanyị a nụnwa kedu reason ya-akpata na nke nwoke a na-eti ya ụdị ife a na ya bụ ọyị nwoke ma ọ bụ na ọ marriage ọ ka nọrụ ọ na-abụ na amụ nke nwoke na o buke ka ọ na-abụ maka na nke nwoke nwere ego ka ọ maka na nke nwoke nwere moto o nweghị ife m echefụ kpatara a ya-eji wee tie gị ụdị ife a ị ka nọrọ na ya bụ relationship ma ọ bụ na ya bụ marriage na ị chọrọ mgbe e gbuoro ị nye ọnwụ ọ mgbe a ka ị ya-apụ unu amakwa na m amadịrị na o nwere ife jikọrọ fa naabọ na ọ nke nwaanyị rị bụ ọyị ya nwoke nwe ụlọ efurefu a wee bịa binyelụ fa ike onye ma na oshi ka ọ na-ezu ka ọ Yahoo ka ọ na-eme ka ọ na-esi oke ite na-achọ onye ọ ya-eji gwọrọ ọgwụ ebe iwe ụwa ya na-ewe ya ọ na-achọzi ka o gbuo nwa mmadụ ka ọ na ọ chọghọ ka nke nwoke tinyere ya n'ụlọ ka ọ nụọ nwaanyị ka o wee kwe ya nọchie ee ekwensu ajọ mmụọ tụfiakwa ndị uwe ojii ya kụọrọ ụnụ m ya separate lamande abido cheka kụpụrụnụ m ya ife na-ekwere ya egwu na ya bụ nwoke afọ jọrọ ya njọ ụnụ fụ nke nwaanyị even mgbe a nenecha ife onyonyo a ife ekweghị m eji iwe na-ewe m na-asị onye ma ka nya bụ ihu nke nwaanyị ya-adị maka na ọ sọsọ n'ihu ka ọ na-ewe ya ọkpọ na-asị ya na o nwere ike igbu ya n'ihu oyi ya nwoke na-asị mgbe ahụ onye ma na eze adịzikwa ya bụ nke nwaanyị n'ọnụ na o were mgbaaka ayọn ya kụsịsịa ya eze ka onye ma na nke nwaanyị ọ na-afụzikwa ụzọ ka ọ kụpụgwo ya mkpụrụ anya hei mana thank God ka m fụrụ ihu nke nwaanyị ihu ya dịtụkwa mma na ọ na-akpụ na ọbara juru ya n'ihu mana ọ bụghị ụdịrị ife m mere expect nke nwaanyị edifendịkakwa onwe ya na ọ bụrụ na o nyere onwe ya ohere amakwọ m na ihu ya ee ife a ya-ejizi ya wee mee ekene dịrị chukwu na oge m fụtara ihu ya nnọọ ihu ya ka dị mma na obere ife mere ya n'ihu hei afọ ajọkakwo nke nwoke ọ bụrụ na i nene nya bụ ife onyonyo ị ya-anụ mgbe ọ na-asị ofu onye na ya etinyekwana aka ebe a na ya abịakwana ebe a onye nke ahụ jikwa ife onyonyo wee na-ese ya onye nke ahụ bụ onye setara ihu ya ọfụma mgbe ahụ ọ na-eti nke nwaanyị ife ụna mana ndị uwe ojii na-akọwa na ọ naji onye nke ahụ fon ya na ndị nọ ebe ahụ kwesịrị igbo ọgụ na egwu na-atụ fa due to na onye nke a nwere akpụ obi onye ọbụla wee na-atụ ya egwu na e nwere ike ọ bịa o tiri utinyere ya bụ ife na ọ kwa ya kpatara na egwu ekweghị ndị nọ ebe ahụ wee gboo nya bụ ọgụ imagine na o tichara that girl ife nalụkwa ndị nọ ebe ahụ vidioro ife fon fa wee fichasịa ya ụnụ mana onye nke a nụnwa na mgbe ọ na-evidio ya na ọ jụrụ ya ọ na-evidio ya ọ sị mba ọ maghị na o vidioro ya maka ọ bụrụ na ọ ma ọ ka-anara agbụ ya fon ya ka ụnụ fụ na nke nwoke a na ekwensu ka ọ bụ